ị nepụ anya ị ga-afụ ya niile bụ dibịa niile dị n'Ọkịja bụ ọkịja emegobe ha ka ọ dị mma aghọchaa n'ata ghọchapụta onye pụta a jụọ ya ihe ọ na-arụ ee a mara ma i so na ndị na-egwu wayo Ah, daalụ nụ ndị nke m ife unu na-afụ ebe a ndị a niile unu na-afụ ebe a bụ dibịa nọ n'ọkịja ka PG ọkịja kpọkọta juru na-adụ ha ọdụ na-adụ ha aka na ntị gbasara arụ a na ha na-arụ ndị mmadụ ị negharị anya na ime dis hall efe na ụzọ agarọ ife a bụ sọsọ dibịa nọ n'ọkịja o and ha ncha abịachakwa mitin a e nwekwa ndị nke na-eme ka nwere ya a sị ha ncha bịacha dis mitin a hall a ga-adị like times 3 before ọ baa ha one particular place ọkịja hmm. mgbe a ya-abịa kpọtazie ndị nke nọ na Aguleri bịa miksikwuo ha bịa kpọtazie ndị nke nọ n'Ọba wụjuo ya ee eh, ihe amanụ adị m sure na ofu village ya-akọntenzi ha ndị a niile bụ ndị sị gị na a kpọrọ ha oku the question is kedu ebe ndị a nọ before 2016 a kpọrọ any of them oku until Akwa Ọkụkọ bido ipost hotel na Facebook until eh, eze obi bido ipost ụnọ na Facebook ya ka m ji na-agwa ndị mmadụ ọ oh, this boy bụ Akwa mebiri ọrụ dibịa na ana Igbo completely ọ oh, mgbe ahụ o bido ha na ipost dis hotel post moto ipost ụnọ ka dis people si ebe ha si wakapụta nnọọ mebie ọrụ dibịa completely tọnụzie ọrụ dibịa to business ebe ị na-afụcha ha ebe a bụ their main target bụ ndị nọ obodo oyibo ị nọrọ obodo oyibo ndị a nweta gị ị nọrọ obodo oyibo ndị a nweta gị especially ndị nke ọkịja ha nweta gị ha nweta gị na ị nọ obodo oyibo ma m gwa gị ife ha ya-eme gị mana ekwena ka ha nweta gị a kpọta ndị nke agụleri ndị nke agụleri ara anọka na Facebook a kpọta ha a kpọjuo ha na hall adị m sure na ha ya-akarịrị ndị nke ọkịja ndị niile bụ ndị sị gị na a kpọrọ ha oku ebee ka a nọ akpọ unu oku ee nke a nke a m ji arụsị nna m eji m nke a nke ọzọ nwanne nwere ife i ji sị gị na i ji arụsị nna gị ee a mara nna m nna m rụrụ dibịa all those things bụ akụkọ o nwere anybody kpọrọ any of these guys oku he deceives n'onwe ya unu na-ere anya na video na-afụcha some of the experiments e nwesịrị online they are there na-eme ntị ka ha ada anụ ife a na-ekwu well adị m happy na PG Okija kpọkọrọ ndị a na-adụ ha ọdụ though all waste of time ka ọ bụ because na ịdụsị ha ọdụ a niile can't change anything they will go back and continue their work you cannot change anything but anyịwa ga-anọkwa online we continue to do our best to enlighten and educate the people unu asị na anyị enwerọ ọrụ I'm jobless go and find look at PG Okija is doing the same thing I'm doing with those dibia kwa the same thing m na-eme ka ha na-emekwa here so to tell you na ife anyị na-eme online na-amịta mkpụrụ ọ bụrụ na ọ bụrọ the kind of revolution anyị na-create online against these people you can never see this kind of meeting na ọ ife anyị na-eme online na-agwa ndị mmadụ na ndị a bụ ndị wayo ndị a enwerọ ife ha na-arụ enwerọ power ha nwee ma arụsị ha nwe ma ọgwụ ha ma ihe niile bụ fake o nwerọ ife ọ na-arụ any of them ị fụ na-egbu ọbara all the time online just a business person operating his shop online ọ bụrọ onye omenala ka ọ bụ he's onye ori ka ọ bụ ka m gwa unu pure forget about those people mind your life ị chọrọ ịgba mbọ gbabara onwe gị mbọ egezina ndị ahụ ntị sị gị na i mee nke a kpọtụ chi mee nke a gaba n'iru ha ncha niile na-achọ akpa ha leave them alone